ayiwa an balimaw aw ni ɲantuma n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin mali kɔnɔ mali kɔ ka farafinna farajɛla ka aw fo aw ka tulomajɔ la aw ka kanu na aw ka folikan n b'a mɛn aw bɛ foli min kɛ an na rezo sosiyo kan n b'a bɛɛ lajɛlen mɛn n bɛ aw fo an bɛna maana min bɔ aw ye bi jagokɛlaw ka maana don jagokɛlaw ka yafa n ma a bɛɛ ko tɛ muso minnu bɛ jagokɛminɛn ta ka da u kun ka bɔ dugu ni dugu fo jamana ni jamana olu ko don an y'a dɔw ka maana ye a dɔw bɛ taa dugu ni dugu ka taa furu cɛ wɛrɛ ma k'a sɔrɔ denw b'u bolo u bɛ cɛlasigi la u b'a fɔ u ma deli ka furu den t'u bolo k'a sɔrɔ denw b'u bolo bɔnɛ ni kasara jumɛn bɛ o la n bɛna o muso dɔ ka maana bɔ aw ye bi nka yan'an ka tɛmɛ ni maana ye n bolo fila bɛ n kɔ maana kanubaga bɛɛ mali kɔnɔ ne sɛki amala malimu jarakɛ n bɛ aw fo o tɛmɛnen an bɛna baro min kɛ aw ye bi dugu dɔ tun bɛ yen ko babuguba babuguba tun ye dugu de ye sɛnɛ de tun bɛ yen o balo tun bɛ sɛnɛ la u bɛ sɛnɛ kɛ ka taa sɛnɛfɛn feere dɔgɔ la kamalen dɔ tun bɛ babuguba kɔnɔ ko saliya a n'a furumuso tun bɛ yen ko dɔgɔmani saliya tun ye sɛnɛ kamalen ye n'a ye sɛnɛ kɛ ɲɔ ni kaba ni tiga faralen ɲɔgɔn kan a bɛ bɔrɔ bi duuru bi wɔɔrɔ sɔrɔ kɔngɔ tɛ don a ka so a fa tun bɛ balo la a ba bɛ balo la muso min b'a bolo ko dɔgɔmani a ni muso tun ka di kɔnɔya sɔrɔ saba tun bɛ dɔgɔmani bolo a ye den saba sɔrɔ a den laban sabanan o ye cɛmani ye u y'o tɔgɔ da a fa tɔgɔma na don dɔ dɔgɔmanin nana i sigi k'i miiri a ɲɛ bɛ musow la koba koba musow b'u pari a ɲɛ bɛ jagokɛ musow la u bɛ fɛn bɛɛ kɛ aa a gɛrɛla dennin dɔ la a k'e tɔgɔ ye de ko na a ko na e i m'a dɔn e b'i diya han e bɛ nin bɛɛ sɔrɔ e a ko ne bɛ jago de la koyi a k'i jɔ ko n'i yɛrɛ donna jago la dɔgɔmanin i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ sigi tɛ maa sɔn koyi cɛ tɛ se maa doni kɔrɔ ɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ka kan diɲɛ don nka a ma fɔ i k'a kɛ haramu sira kan dɔgɔmani ko ko n'o don ne fana na don jago la a taara taa cɛ ma a ko saliya a ko namu a ko n b'a ɲini i fɛ ni sɛnɛ kɛra ɲinan i ka tiga ni ɲɔ ni kaba di yan n ka taa an ka dɔgɔ la ni n taara an ka dɔgɔ la dugu dɔ bɛ yen ko bɔgɔla n bɛ taa bɔgɔla n bɛ taa n ka feere kɛ saliya ko ayi a ko jago man ɲi muso la jago min ka ɲi muso la i sigiyɔrɔ kelen nka taa jamana ni jamana ko wɛrɛ bɛ don a kɔrɔ a ko ayi ko saliya ne bɛ taa n ka jago de la saliya ni dɔgɔmani tun ka di e u ka di ɲɔgɔn ye nin don saliya taara ka taa ba lasigi a ko ma ne muso ko ko n ka fɛɛrɛ kɛ ni sɛnɛ kɛra ɲinan ni sɛnɛfɛnw tigɛra n k'u d'a ma a bɛ t'u feere a bɛ sanni kɛ ka na n'a ye k'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a ba y'a kun biri a ba y'a kun firifiri a ko n den ala ka nin ci jago bɛ yen musow bɛ yen hɔrɔnw u bɛ jago kɛ u bɛ taa hɔrɔnya la jago kɛ u bɛ jago min kɛ u bɛ t'o de kɛ u tɛ foyi kɛ sira in fɛ i ye ko o ko yir'u la u b'a fɔ olu nakun t'o ye nka muso bɛ muso la n'i y'o bila jago sira kan jago ye fila ye ale yɛrɛ b'a yɛrɛ kun jago sira fɛ a b'a ka feerefɛn fana jago kan'i muso bila jago in na dɛ ka d'a kan i muso ne y'a dɔn wari ka d'a ye kojugu a nana ka na se a muso ma a ko dɔgɔmani ne ba ma sɔn i ka jago ma dɛ a ko ko n k'a to yen dɔgɔmani ye tile wolonwula kɛ a tɛ dumuni kɛ a bɛ kasi aa a ko ne y'a dɔn i ba tɛ ne fɛ saliya ne ka ko man di i ba ye muso bɛɛ de bɛ baara la bi bɛɛ de bɛ jago la bi ne bɛ bɔ yan n bɛ taa feere kɛ bɔgɔla o bɛ mun tiɲɛ e ye aa ala saliya bɛ muso nin fɛ dɔgɔmani taara ka taa se a yɛrɛ woloba ma ka kuma ɲɛfɔ o ye o ye saliya wele a ko saliya ne den k'e ma k'i k'a dɛmɛ aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ e kelen de bɛ sɛnɛ la don o don ka san o san i bɛ fɛn min sɔrɔ a ka ca bɔrɔ bi wɔɔrɔ ye san wɛrɛ samiyɛ b'a sɔrɔ e ka balo ma ban ni ne den hinar'e la k'aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a bɛ taa ka taa feere kɛ ka na ka na ni wari ye aw bɛ so jɔ aw bɛ bitigiw dayɛlɛ e saliya kana k'i yɛrɛ ma jugu ye dɛ i ba tɛ ne den fɛ koyi aa saliya ko n y'a mɛn saliya nana i miiri a taara ka taa se a fa fana ma a ko ba i buramuso ko ko n ka a bila ka taa jago la n bɛ fɛ k'a bila ka taa tiɲɛ la nka n sirannen don jagokɛmuso caman tɔgɔ man di o fɔra waati min na fa ko n den ni ala ye se min k'i ye a k'i muso ye nka n bɛ fɛn min f'i ye kan'a bila ka taa jago in na dɛ i muso wari ka d'a ye wari jarabu na adamaden jɔn jɔn ye ka dama tɛmɛ n'i y'a bila jago la a bɛ kɛbali kɛ dɛ a ko n y'a mɛn o don dɔgɔmanin y'i diinɛ tigɛ a furucɛ la so kɔnɔ n'a y'i da ni cɛ nan'i da kɛrɛfɛ a bɛ jigin k'i da duguma a ye dilan tigɛ a furucɛ la koliji sigi dabilara dɔgɔmannin dusu tiɲɛnen don a bɛ baara min kɛ du kɔnɔ a dɛsɛra k'o bɛɛ kɛ n'a y'i sigi a bɛ miiri a bɛ kasi saliya b'a furumuso fɛ saliya nan'i sigi a ko dɔgɔmannin a ko ne ye mun k'i la a ko ne b'a dɔn e tɛ ne fɛ saliya ni ne ka di e ye ne filanw bɛ taa ni taa ni ka segin na u bɛ fini ɲumanw don u denw bɛ fini ɲuman don u bɛ ka kabako bɛɛ kɛ ne bɛ faden sagoya la e bolo yan ne bɛ se ka jago kɛ ka e dɛmɛ e bɛ sɛnɛ kɛ o tuma n ye mun de k'i la n'i tɛ n fɛ i tɛ n bila aa saliya ko alahu akubaru a ko dɔgɔmanin sɔrɔ saliya ye ala minɛ a ye jago a wulila sɛnɛ bannen tigabɔrɔ tan ɲɔbɔrɔ tan ani kababɔrɔ tan a y'a bɛɛ ta ka di dɔgɔmani ma a ko ma a n'a fa a y'u deli k'a yafa a ma a tɛna ɲɛ min kɔ n b'a kɛ dɔgɔmani ye ala minɛ ka don mɔbili kɔnɔ ka taa bɔgɔla a jiginna bɔgɔla o ye jagokɛ duguba dɔ di dugu bi wɔɔrɔ ni fila bɛɛ bɛ na feere kɛ bɔgɔla sugu belebele de don donsow bɛ sogo faga ka na a feere ɲɔtigiw bɛ na feere la finitigiw bɛ na feere la sanutigiw bɛ na feere la bɔgɔla tun ye duguba ye dɔgɔmanin nana mɔbili la mɔbiliba ye minɛnw jigin musokɔrɔba dɔ ka da la u b'a fɔ o ma ko n ba furufuru musokɔrɔba tun na a bɛ furufuru de feere a sera ka bɛn fajiri da ma a y'a tɔrɔ musokɔrɔba bɛ k'a ka furufuru minan nabɔ a y'i sigi ka furufuru ɲɔmugu kɛrɛfɛ a k'e tɔgɔ ye di a k'u b'a fɔ ne ma ko n ba furufuru aa a ko ne dɔgɔmanin siɲɛ fɔlɔ de ye yan ne nin jatigila tɛ n na n ba ni n b'a fɛ n'i bɛ kɛ n jatigi ye a ko n den o tɛ baasi ye koyi ala ko k'an ka dunan nadon o tɛ baasi ye a ko diyara musokɔrɔba in ye musokɔrɔba y'a bisimila a ka so a ye ɲɔ feere ka tiga feere ka kaba feere a y'i to feere la waritigiba dɔ tun bɛ yen o don u bɛ waritigi nin wele ko nci bilen a wari kun bɛ njibilen kun magasin b'a bolo a t'i ban mɔbiliw b'a bolo a t'i ban njibilen bɛ k'i yaala njibilen nana se a ka minɛnw ma a ko nin ye jɔn ka kabakisɛ nin ani tiga ye a k'ale ta njibilen y'o bɛɛ san ka ban njibilen y'a lajɛ k'a lajɛ ko aa a ko nin ye den cɛ ɲuman dan ye njibilen k'a ma a ko n balimamuso a k'e tɔgɔ ye di a ko dɔgɔmani a k'e bɔra min a ko ne bɔra babuguba aa a ko n balimamuso a ko tiɲɛ la ne yɛrɛ njibilen n y'i ye dɔrɔn i diyara ne ye n'i tun furulen tɛ walahi ne tun b'i furu ne de ka bitigiw filɛ magasin in bɛɛ ye ne ta de ye ne de tɔgɔ ye ko njibilen dɔgɔmanin y'i sigi a yɛlɛla a ko o tuma ne de y'a f'e ye ko ne furulen don wa e njibilen k'e ma furu a ko ayi ne ma furu dɛ a k'e ma furu a ko ayi aa n'o tɛ n ja tun tigɛra dɛ a yɛlɛla njibilen k'a ma baasi tɛ i bɛ taa tiga ni kaba ni ɲɔ wɛrɛ ta ka na n b'a san o ye wariba d'a ma dɔgɔmani tagako fɔlɔ n'a seginni tile mugan ni kelen a nana a natɔ ye fini san ka fɛnw san ka na buramuso ladiya k'a cɛ ladiya bɛɛ nisɔndiyara a buramuso yɛrɛ ko ko walayi dɔgɔmani fo n'i yafara an ma n'o tɛ anw y'i hakɛ anw kun siranna jago ko in na o i m'a dɔn i taalen ni fɛn nana cɛ yɛrɛ donna dugu kɔnɔ ka ɲɔ ni kaba ni tiga san ka d'a muso ma k'a ka taa feere kɛ bɔgɔla a cɛ ye kojugu kɛ dɔgɔmani nana waati min na bɔgɔla njibilen y'a dɔn ko dɔgɔmani nana njibilen nana te ye sufɛ u ye baro kɛ dɔgɔmani bɛ njibilen to baro la f'a b'i kun d'a sen kan njibilen k'a ma ko dɔgɔmani walahi i ka di ne ye dɔgɔmani yɛrɛ k'a ma a ko njibilen dɛ walayi dɛ tulonkɛ de man di ne ye n'o tɛ e ka di ne ye o kabini ne yɛrɛ ye e ye don min na walayi kanu donna n na ɛ a ko ne kanu donn'e la a ko a ko ne dun tun t'o dɔn a dɔgɔmani ko e hakili la ko ne furulen don ne lajɛ kɛ ne muso furulen bɛ se ka nin kɛ wa a ko ayi dɔgɔmani ye kanu daminɛ o don ani njibilen u bɛ si don o don cɛso dɔ jɔlen b'a bolo tarawelekɛ bolo kamalentigɛso don o bɛ fɔ dugu kɔfɛ n'a nana dɔgɔmanin bara n'u ye baro kɛ sufɛ o bɛ taa si yen fo fajiri kuma a bɛna dɔgɔmanin bila dɔgɔmanin ko ale ma furu a ma deli ka furu k'a sɔrɔ den saba b'a bolo a bɛ cɛlasigi da cɛ de y'a bila ka na jarabi nana don njibilen na njibilen ko ko nin ko tɛ se ka to tan dɔgɔmani a seginna siɲɛ filanan na ka na ka jagominɛnw ta a tɔ kɛra sa ale yɛrɛ bɛ nin hali cɛ ka feerefɛn tɛ n'a nana a bɛ ɲɔ ni tiga san maaw bolo u bɛ n'a feere a ma a bɛ taa a bɛ taa ni ka segin daminɛ o dɔgɔmani ko nana bonya ncibilen bolo ncibilen nana se musokɔrɔba ma a ko n ma furufuru a ko naamu a k'i denmuso dun aa a ko tiɲɛ la ncibilen muso ɲuman de b'i bolo nin ye dɛ denni cɛ ka ɲi kojugu walayi n'i ye nin sɔrɔ k'a furu i bɛ ɲɛ e ncibilen ko walayi nin tɛ taa ka ne to dɔgɔmani nana ncibilen k'a ma a ko dɔgɔmani ne b'a fɛ k'a kɛ furu de i ka maaw yira n na n bɛ taa bɔ i faso la n bɛ maaw bila ka taa ko i kan'o kɛ ɛ a ko mun na a ko i ɲɛ b'a la ne fa sara ne ye yatimɛ de ye ka d'a kan ni ne ko n fa sara ne fa sara ka ne fitinin to ne fa wolo kɔrɔkɛ de o de kelen bɛ ne fɛ maa si tɛ ne fɛ u ye ne di jagoya cɛ dɔ ma n ko n t'o fɛ u ko ko wa k'u da tɛ ne ka furuko kuma la nka ne kɔni ni cɛ o cɛ kɛra ne fɛ n kan'a lajɛ dɛ ne ka di n fa ye n bɛ taa n fa nɔfɛ ka na a bɛna furu siri an ni ɲɔgɔn cɛ yan e aw ka kalabanci muso mankan na ne ɛɛ njibilen k'o diyara n ye koyi njibilen n'a dalen b'a muso kɛrɛfɛ n'a y'i yɛlɛma aa dɔgɔmani muso b'a fɔ ko tuma mun de kɛra dɔgɔmani ye jɔn ye e kabako